Wala o y'an bi o ye cɛ gosi i bɛ ma jakite ale fana cɛ kelen gosi mali ka fila arasa duuruuru fɛ sɔrɔ don juru kuma bolo bakarijan y'a fɔ cogo min na mali kɔni ale ye min ye filan fo kɛ yɛrɛ ale y'a ka ladala tile parce que n'ale yɔn fila sɔrɔ a bɛ kelen don a k'a kɔnɔ dɛsɛ bɛ taa na kɔfɛ an' ye min jakite ale bɛna ka na min sɔrɔ jigin fila ni fu donc mali bɛna ka eh, sebaaya ka o ta o kan nin bɛ kɛ sababu ɲuman yɛrɛ fana min ye an ka mɔgɔw ma donc an bɛ sɛbɛn sɔrɔ an bɛ taa min ye eh, 16e de finale o kɛnɛ o kan Eh, an ni zanbi de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'o kan ka kɛ juma don nka mais yan'o cɛ min ye kununko ntolatan na sa donc min ye solomani kulubali an k'ale ka kumakanw ale ye laj- eh, ɲinini min k'a kan ka baara min k'a kan an k'o lamɛn kunungo mali ka bɔko sabanan ani bɔko laban jɛkulu kɔnɔna la u ye sebaaya sɔrɔ arabi saudite kan fila ani fu ntolaci min a wuliko fɔlɔ kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ nka wuliko filanan de la mali denmisɛnw olu b'u yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ ka kɛ n'a ye k'a fɔ min ye rɛmɔn jikura bɔnba ale bɛna celu fɔlɔ sɔrɔ ka don sanga biwɔɔrɔnan o waati sanga wolonfila o kɔfɛ ibrahim jakite ale bɛna mali ka celu filanan sɔrɔ ka don wa ibrahim kelen ale bɛna ta ka kɛ homme de match ye ntolatan sanga bikɔnɔntɔn kuncɛlen kɔfɛ rɛmɔn jikura bɔnba ale y'a jira k'a fɔ a kɛra jɛkabaara ye an ye an ye 16e de finale sɔrɔ o joie bɛ n kan et puis n ye bi don fana i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n kɔntannen don trop rɛmɔn a ye mun fɔ ɲɔgɔn yanni match in ka daminɛ bon an ye mise en place minnu kɛ an jija k'olu de labato an ko an tɛ se ka ci bi parce que n'an cira a kun b'an ka qualification gɛlɛya quoi an de fɔ ɲɔgɔn an kaan jija ku ta ku an ka gan an kɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ a ka bi vta kɛra an bɛ se ka fɔ kɛlɛsisiwlɛtifi an sera ɲɔgɔn fɛ an defa ye ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ta kɛ ɲɔgɔn fɛ an defa ɲɔgɔn fɛ min ye mali ka amimaki ye i bɛ jakite ale kɔni n'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ale kalo kelen kɔfɛ ka turufen sɔrɔ Sani bɔ sani ka kuma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo u ka supporter u ka dɛmɛ la a diyara n ye wa n bɛ n ka équipe bɛɛ fo c'est grâce à eux n kɛra homme du match ye. Alors victoire sɔrɔla bi a ye mun fɔ ɲɔgɔn ye yanni match ka daminɛ. An bɛɛ kun déterminé don an ye coach ka consigne de lamɛn trop bon a ma kɛ match nɔgɔma ye a ma kɛ match nɔgɔma ye mais alhamdulilayi a ɲɛna quoi. Alors an b'a fɔ 16e de finale kɔni baaraw fana a bɛna aw yɛrɛ di ka tɛmɛ nin kan. A bɛ juguya n'o ye ni Ala ni kira sɔnna a ma a tɛ bila ni Ala sɔnna Ala b'a ɲaga d'an bɛɛ lajɛlen ma ni Ala sɔnna a ma.
adama jefila jalo mali dege karamɔgɔ ale kɔni kumana kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ntolaci tɛmɛnen kuma de kɔni kɛra kosɛbɛ denmisɛnninw fɛ cogoya minnu na u ka se k'u kunkɔrɔta ka bɛn ni tile sabanan baaraw ye n kɔntannen don n kɔntannen don déjà euh, nin victoire nafa kun ka bon kosɛbɛ fɛn fila don c'était pour que a qualifier ensuite aussi ka confiance sɔrɔ ka second tour entamer donc an y'o confiance min sɔrɔ an b'an jija n'ala sɔnna ma ka continuer pour ka

ale camancɛ ntolatanna dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko mohamed kamara ale kɔni tun ye layidu ta waati tɛmɛnen na k'a fɔ mali kɔni mana sebaaya o sebaaya sɔrɔ k'a daminɛ tile saba in na fo ka taa tulon kuncɛ ale kɔni na sefa wari miliyɔn kelen a n'o di denmisɛnninw ma wa sebaaya sɔrɔlen kɔfɛ a nana a ka layidu bɔ a sira fɛ an k'a yɛrɛ lamɛn nisɔndiya min b'a la mali kɛlen kɔfɛ ka sebaaya sɔrɔ bon alhamdulilayi aussi an bɛ ala fo fɔlɔ ala min victoire d'an ma ka qualification nɔgɔya donc an bɛ ala de deli vraiment o ye nisɔndiya d'an bɛɛ ma an bɛɛ content don donc an bɛ ala de deli sa ala ka match nata ala k'o fana don an garisɛgɛ la n'ala jɛkulu baaraw kuncɛlen kɔfɛ mali y'a ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa 16e de finale la 16e de finale min kɛnɛ kan yen nɔ mali ni zambi de n'u kɔgɔ da ɲɔgɔn kɔgɔ la juma nata nɛgɛ kaɲa tan ani saba o waati mali heure la ka bɔ doha sulemani kulibali radio kledu tɔgɔ la voilà donc solomana i ni ce donc bakari solomana ka nin kuma ninnu na ne kɔni ye fɛn belebele fila kɔni t'a kɔnɔ donc o tɛ dɔwɛrɛ min ye raymond bomba donc min ye bayer leverkusen donc dɔgɔkun tɛmɛnen na n'a ka président ye ɲɔgɔn sɔrɔ donc a y'a jira n na k'a fɔ k'a signé kaban

u ma garigɛ de sɔrɔ k'a kɛ sanpy fɔlɔ mɛ u garidasi t'a bɛ la b'a jira k'a fɔ debu kila u bɛ mɔgɔ katouru ye b'o kɔnɔ la fɔlɔsɔn na bɛ fɔlɔsɔn dugu ma taa kuda dugu ma taa ku dimɔni na dɔnkuc min yɛrɛmu ale san kaban ale ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a bɛ taa ba yɛrɛsɛri na ko ala sɔnna ma pere kɔntara de don denmisɛnnin don u se ka taa kɔntan dɛrɛti ten don de de dese tan a bɛ taa pré-contrat la donc n'a taara a bɛ taa san kelen san fila ɲɔgɔn na ni dix-huit ans dafa ni dix-huit ans dafara waati min na sɔrɔ k'a jate minɛ ni ala ye garisɛgɛ diya o fana da sɔrɔ don shɔ la se ka t'o la o tɛ filɛ bi minɛ ta ani a tɔgɔ b'a la bɔ tan dɔn n'i ye presse les presses internationales n'i fɛn ma lajɛ o tun ale tɔgɔ de bomba bomba bomba bomba y'a ye donc là c'est pour dire tout ça ma kɛ donc c'est un bon joueur Wala n ye filanan fana ta kɔnɔna la dɔn o ye mɔ kamara camancɛ zuru ta fini la dɔn min ye mi kelen maci o ma ci a b'o d' ma y'a ka v dɔ su a ko ko' daminɛ fɔ ta se min ye donfili ma o bɛ min kelen mɛ n'a sera donfli la a bɛ kɛ mi fila ye eh non quart de finale ma n'a sera o ma a bɛ kɛ miliyɔn fila n'a sera demi finale ma k'u bɛ sigi ka kuma fɔ Ah, d'accord. Eh, k'u bɛ sigi k'o kuma fɔ quart de finale donc k'o bɛ kɛ miliyɔn fila ye mais n'u sera demi finale ma u bɛ sigi ka kuma fɔ D'accord.
n y'o video ye min ye minnu salon na réseau kan D'accord. voilà donc an b'a fɔ ko bakari o fana ye hakilina ɲuman ye a dɔgɔninw ni minnu bɛ yen nɔ donc ka se k'u encourager cogo min na donc parce que olu fana tɛmɛna ni siraw kan donc min ye an ka eh, lasigiden minnu bɛ eh, nin waati la min ye

bɛɛ dalen b'a la maliyɛnw dalen b'a la minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ kɔnɔna na bɛɛ dalen b'a la aw yɛrɛ y'a ye do eh, Qatar maliyɛnw bɔra ka n'u supporter cogo min na vraiment a diyara anw ye fo k'a damatɛmɛ et on sait que ni ko n'a ko cogo tɛ ninnu u tun bɛ 10 buts à 0 de don bi ayiwa ils ont gagné c'est l'essentiel on les félicite on les encourage pour les prochains matchs inchallah an b'i ye a don o don i bɛna continuer ka équipe supporter parce que kabini kɛ équipe nana i b'a nɔfɛ yan. ee eh, ja o tɛ wajibi ye wa. mɔdenw yɛrɛ de don ninnu tɛ hali ne denw ye aw de ye ne denw ye n mɔdenw de don o ye kelen ye et puis bon euh, qui je représente quand même le président de la République du Mali ici eh, ne da o jatigi ye wajibi n bɛ fɛn o fɛn na n b'a bila n bɛ na aw soutenir ni Ala sɔnna awɔ i bɛ mun fɔ denmisɛnninw ye ka match nataw kɔnɔ denmisɛnninw u k'u jija halisa Mali bɛɛ dalen b'u la halisa kunnawolodenw de don halisa u k'u jija u ka match minnu bɛ na eh, eh, u ka gagner n b'a dɔn u bɛ gagner fana inshallah i y'a ye ambassadeur fɛn o fɛn bɛ eh, AES ambassadeur ou bien l'ambassadeur du burkina l'ambassadeur du niger l'ambassadeur du ghana u farala anw kan ka na ka na u soutenu
voilà donc euh, Souleymane donc Bakari Souleymane ma sigi koyi c'est min euh, le directeur du développement du football mondial donc euh, FIFA kɔnɔna la donc n'o ye Arsène Wenger ye Souleymane ko non ko f'a ka t'a ɲininka de Souleymane y'a ɲininka donc an ka Arsène Wenger an k'ale ka kuma kɔnɔ mais Souleymane ka kuma bara la

Wala dɔn bakari solonmana ka ɲininkaka ye nka an bɛ segin a kan tugun jumadon n'u ye midi t ani zanbi ani lamina ɲɔgɔn sɔrɔ ma zanbiya yɛlɛ so ma min min o kɛra ale ka kuma ye a se min fɔ a y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ bɔ bɛɛ bɛ ka surun ɲɔgɔn sisan bɔn jan ɲɔgɔn na Donc surtout ko jamana bɛɛ b'a la k'a lajɛ sa ka barika don u ka denmisɛnninw na ka fanga don u ka denmisɛnninw na surtout denmisɛnnin balontan na ko binaani ni seegin bɛ jouer ka ban k'u bɛɛ lajɛlen tun ɲɔgɔn bɔ k'ali minnu éliminé la k'u ma se ka taa yɔrɔ jan mais fo dɔ de ka bɔ a la sinon k'u bɛɛ lajɛlen ka ɲi a y'a jira fana k'a fɔ ko vraiment ko niveau ka ɲi kosɛbɛ ko très très bon niveau maintenant a y'a jira fana k'a fɔ ko écart min bɛ jamana ni jamana ɲɔgɔn cɛ o tuma ko a caman b'a la ka bɔ a la balontan na mɔgɔ b'a la ka surunya ɲɔgɔn na donc o sɔrɔ mun fɛ o sɔrɔ centre ni académie b'a la ka créer fan bɛɛ lajɛlen fɛ o tuma na bɛɛ lajɛlen b'a balontan b'a la ka kɛ industrie de ye sisan d'une manière générale donc pour que i ka joueur ka feere f'i ka formation ɲuman kɛ i yɛrɛ bɔra ka CB, C, CSB ta wa sisan donc ni formation ɲuman kɛ donc je pense que i bɛ chance sɔrɔ ka denmisɛnninw caman feere e b'i ka tɔnɔ sɔrɔ a la denmisɛnninw fana b'u ka dahirimɛ sɔrɔ a ko la donc a y'o de fɔ ka jira k'a fɔ ko don donc ko wa ni mouvement da u si don man jan ɲɔgɔn na mais balontan don dɔ bɛ se ka dɔ battre dɔrɔn donc u banna banna quoi n'a b'a fɔ donc c'est une réalité i bɛ k'a dɔn hali bi mais bakari mun y'an sɔrɔ min ye match filanan na non an ma jija parce que an selen filɛ nin yɔrɔ min na sisan nɔ tigi kelen taara de don sisan nɔ donc ne a taara nul nul ni fɛnw kɛra penalty tanw ni fɛnw b'a la parce que an b'a ye min ye match filanan na ne kɔni y'a jateminɛ min kɛ a don kɛra u bolo don don mun ma ɲa mais ɛɛ jateminɛw la est-ce an ye saba ni fu fɔlɔ min kɛ est-ce o de kuma jouer mieux ka min ye filanan in fɛn la donc o k'a jira k'a fɔ donc an bɛ sanfɛ maintenant o kɛra ladilikan de donc o kan ka kɛ ladilikan de sa kɛ donc min ye ka min ye seizième de finale in ka entamer u kana min ye Zambikaw k'u négliger donc pour que au moins an bɛ se ka min ye qualification sɔrɔ cogo min na donc ka taa min ye huitième de finale la Bakari